ndewo ndị ọma na-ege m ntị ọ ka bụkwa amarachukwu ụka ama m na arụ dị onye ọbụla eji m n'aka na ihe ọbụla ị na-eme na ọ na-aga nke ọma taata e nwere ihe m chọrọ ka anyị rụtụ aka na obibi ndụ ndị Igbo maka na ị nezi anya kịta oke mmụta na-emezi ụfọdụ ihe a na-apụnarị anyị ụfọdụ ihe a na-aganarị anyị ụfọdụ ihe a na-emebinarị anyị nke izizi wee bụrụ na nwa bụ nwa ọra oge mgbe gboo hmm, oge mgbe gboo ndị nne na ndị nna maọbụ onye ọbụla fụ ebe nwatakịrị na-eme ihe na-adịrọ mma a na-etinye aka e nwere ike iti nwatakịrị ahụ ihe e nwere ike ịbali ya mba e nwere ike ịgwa ya okwu sị ya na ihe ọ na-eme adịrọ mma mana kịta oke mmụta egbugo anyị kịta bụzi onye tie nwa gị ihe ị bata n'ọrụ ị gbala ọzọlọ nwa jebe ọbụgodi nwatakịrị ee nwatakịrị ibe nwa gị ya nwatakịrị ya na ya tokọrọ ọnụ tiri nwa gị ihe na o nwe ka ha si megharịa ọnụ ị rapụ ihe ị na-eme gbara ọzọlọ nwa jebe gị na nwaanyị ibe gị a na-akọ ọnụ maka nwa maka ihe ụmụaka mee ọ fọzia mgbe mmadụ ga-agwazi nwa gị sị ya neekwa na ihe ị na-eme adịrọ mma ị sị ọ na ọ mụrọ nke ya onye dị zụọ ka o si wee mụta mgbe o ruo echi nwa ahụ mebinarị gị ị sị na e nwe ihe e me gị anyị na-ewepụzi anya n'ihe kwesịrị ka anyị na-eme nwa abụrọ nwa ofu onye ama m na oge ụfọdụ ndị mmadụ na-etinye ọnụ n'ihe na-agbasatarọ ha mana nwa abụrọ nwa ofu onye ofu onye anarọ azụ nwa na omenala Igbo ofu onye anarọ azụ nwa nwa bụ nwa ọra maka na ọ balụ gị ọ balụ mmadụ niile anyị anadịna na-agba ọzọlọ nwa na-enwerọ isi mmadụ fụrụ nwa gị nwaanyị e nwekwa ike nwa nke ya na-eme ihe ahụ O nwee ike ọ na-agwa nwa nke ya ma nwa nke ya egena ya ntị. Ọ fụ nwa gị sị ya nekwa nekwa na ihe ọ na-eme adịrọ mma. Hmm! Ị sị na ọ chọrọ ka nwa ya mee ihe onye nke ọzọ mee. Ọ dịrọ mma. Nwa abụrọ nwa ofu onye, nwa bụ nwa ọra. A rapụlụ sọ gị, ị ma emenwukwa. Maka o nwe ihe nwatakịrị ga na-eme ịma mmadụ, ọ bụlụ onye ọzọ na-afụ ya. Biko nụ. Anyị na-arapụzi mgbọrọgwụ anyị ji too wee na-amụzi aka ndị ọcha. Asịkwa m onye bikwana ndụ ndị ọcha mana e nwere nke anyị ga-ewepụ nwere nke anyị ga-etinye ọ bụrọ ihe niile ka anyị ga-ewere tinye na nke anyị. Hmm? Biko nụ, ọ bụrụ ma onye na-akụziri nwatakịrị gị n'ụlọ akwụkwọ tie ya ihe ịrapụ ọrụ ị ga-eje n'ụtụtụ jebe n'ụlọ akwụkwọ nwa gị ka i je jụọ onye nkụzi gịnị mere o ji tie nwa gị ihe amakwa m na o nwe nke ndị nkụzi na-eti na-anara adị mma maka a sị na e nwe ụdịka ihe ị ga-eti nwatakịrị ọbalị ya mana ụmụ ihe bụ na onye nkụzi tichelu nwa gị ihe e nwe ike ọ bụ na nwa gị na-eme mkpọtụ e tichenye ya ihe e nwe ike ọ bụ na ya na onye gị na ya bi n'ofu ụlọ nọ n'ofu ụlọ akwụkwọ etighị onye nke ahụ ihe ị gbalụ na ọ maka na ya na mma onye a dị na mma ka o ji tie nwa gị ihe nwa gị daa n'ụlọ akwụkwọ ị ga-akpọ ya dọọ ya aka na ntị ị sị na ọ maka na onye nkụzi afụrọ nwa gị n'anya o ji eme gịnị ofu onye anara azụ nwa biko wannabe wannabe ka i fechanata aka ka i fechanata aka maka ihe na-akwadozikwa imebi ọ na-emebizikwa ihe na-emebinarịzi anyị biko nụ biko onye ọbụla malụ let's be guided ka anyị mara ihe anyị na-eme